Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pulogalamu athu osiyana siyana. Tipangeni like, subscribe komanso share video yathuyi. Dziko lino la Malawi lafika poyipa chifukwa cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party cha mcp chaononga dziko lino ndipo a Malawi ochuluka akamva dzina la mcp amachita kuyipidwa nalo. Akamva zina la Chakwera amachita kulakalaka kuti asaze, enanso amachita kusaza chifukwa cha zintchito, chifukwa cha zintchito za mcp, chifukwa cha zintchito za a Chakwera ndi zina lonunkha kwambiri. Dziko la Malawi ngati lawonongeka, lawonongeka chifukwa cha a Chakwera. Dziko la Malawi ngati likuwonongeka pakadali pano, lawonongeka chifukwa cha chipani cha Malawi Congress Party, chipani chopanda chikondi ndi anthu, chipani chosowekera umunthu. Pakadali pano amalawi akukumana ndi mavuto osiyana siyana koma sakusamala za mavuto a malawi iwo ali busy kuti abere zisankho ali busy ndi anthu a opposition ndiye tikukupemphani amalawi tiyeni tivotereni chipani choti chitiombole dziko lathu lino mavuto amene tikukumana nawo komanso azipani zosusa boma gwiranani manja pangani chimodzi zoti mwaombola amalawi akuzunzikawa akabambe komwe muliko zichepeseni Musachuluke zochitika, zoyankhula, Atupele komwe muliko zichepeseni. Adad ndinu munthu wachikulire, a Peter Muthalika gwirani ntchito ndi achinyamatawa, panganani chimozi, gwirizanani chinthu chimozi choti muombole a Malawi akuzuzika pakadali panowa. A Enock Chihana komwe muliko, Mayi Joyce Banda. gwiranani manja ndi amalawi awomboleni amalawi mavuto amene akukumana nawo pakadali pano amalawiwa kudya chitedze zosiyanasiyana mwazi zomwe zachitika kuchikangawa malawi sakuziyiwala sangavotere mcp koma mcp yo ili ndi njira zoti ibere zisankho mukuona matukutuku amene akupanga malawi congress party a opposition gwiranani manja mavutowa ndi atose amalawi akuzuzika amalawi akugula chinthu chinthu chaching'onong'ono mtengo wodula kwambiri nthawi ya dpp amagula 50 kwacha pakadali pano mukachipeza chili pa 1000 chakuti mupite muone china chilichonse chawonongekeratu tikupempha azibusa maprofiti achina bushiri chonde mu- ndinutu munagwirabe ntchito yona kuti mcp ikhale pa mpando tayesesani kuti mukhale ndi a Malawi ndi zipani zosusa boma kuti mcp ichoke. Akumalimbana ndi azibusa, akulimalimbana ndi ma prophet a Malawi Congress Party. Kusogoloko kungoti yawinaso mcp 5 years ikubwerayi. Azipani zosusa boma anthu ochuluka azaphedwa. Achina Norman Chisale gwiranani manja ndi anzanu. musazionese mphamvu kwambiri chifukwa kungoti yawinaso mcp muzaphedwa muzasakidwa ndipo amakusakani achina Enoch Chihana muziwe kuti muzasakidwa ndipo mumasakidwa ndipo muzaphedwa mcp ikati ilowe mboma imakakamila ndipo apa ngati musagwirane manja osusa boma ndekuti mcp ilamuliraso mcp itizuzabe Mcp yazuza amalawi ovutika ndi kale ndipo chitedze chaulere chija azikagula misikamu ndi ndrama ndiye tikupempha kunena kuti azipani zosusa boma Atupele Muluzi gwiranani manja ndi azinzanu kuti muwaombole amalawi amene akuzuzikawa chifukwa ikangowinanso mcp izapanga zainu kuti itane nanu ikuchoseni moyo sizafunanso matukutuku ena ake sizafunanso zachibwana mayi joyce banda gwiranani manja ndi azinzanu ndinu mayi wachikondi timakuziwani koma tapangani chimozi inuyo kumeneko mayi kaliyati ngati munthu wachikulire ku utm ko tapangani zothekera a Sulemani, a Gangata, inu a Mwanamveka komwe muliko ndi anthu anu, tagwiranani manja ndi azinzanu muombole Amalawi, muombole Amalawi akuzunzikawa chifukwa pamawa tizalira. Amalawi chonde chonde tiyeni tigwiraneni manja pakadali pano Malawi wina aliyense akuva kuwawa zinthu sizikuyenda bwino dziko silili bwino ndipo palibe munthu amene angachoke pakhomo pake kumanena kuti ndikavotera Malawi Congress party koma a mcp aja akuzipopa kuti tiwinabe boma ndilomweli ee boma ndilomweli koma tizangosintha ko mtsogoleri wolepherayu ndi chipani chankhazachi. Ndiye chonde tisalole kuti Smartmatic igwire ntchito pa zisankho. A Malawi tisalole chifukwa mcp ngakhale ikugawa ma, ma 100,000 sangavotere mcp a Malawi. Koma Peter Mutharika atakhala kuti wayima nkumana kuti ah, wina akukavotera chipani cha dpp azikapereka 10,000 munthu aka- atenga ngongoletu munthu alibe ndi kukavotabe ndithu. ndikukavota kufuna kuupeza mtendere anthu unene kuti tengani ma 5000 ma 10000 mukavotera atupere muluzi anthu atenga ma 10000 kukavotera atupereyo kukavotera kabambeyo pofuna kuti amalawi aomboledwe ndi azipani zosusa boma mukagona muzachitidwa chiwembu muzaphedwa ndi a malawi congress party pangani chimodzi chipani cha nkhazachi chichoke ndipo chikangoluzanso muchithese sitikuchifunanso mmalawi uno chipani cha mcp chonde chonde tikupemphani amalawi komanso ndi amipingo abusa ndi azitumiki osiyanasiyana aneneri osiyanasiyana